Salam tout le monde bi an bɛna kuma Mali ka match de kan toujours fɛn min ye Comore contre Comore donc an yɛrɛ b'a dɔn Comore olu de tun ye tête premier mais nin waati in na an bɛ se k'a fɔ changement donna ko la donc olu tɛ premier bilen donc u bɛ deuxième position de la ka sabu kɛ kunun eh, fɛn min ye Madagascar donc olu gagnera u ka match la donc olu b'u ka première position ta avec 10 points donc Comore bɛ to 9 points na donc u bɛ deuxième position de la nin waati na et puis u ni Ghana fana bɛ point kelen na donc ni Ghana fana ka match mana ban cogo min na donc o fana bɛ se ka match résultat yɛlɛma donc nin nin bɛ fɛn de fɛn min bɛ Mali avantager parce que bɛɛ b'a dɔn ɛɛ fɛn min ye Ghana ka match an bɛ se k'a fɔ favori don parce que olu bɛ jouer ni contre dernier de donc ninnu bɛɛ fɛn de donc minnu bɛ Mali favoriser an bɛ se k'a fɔ cogo la donc a bɛ faveur di Mali ma. parce que mɔgɔ ninnu tɛ se ka jeu datugu n'u ye jeu datugu donc u ka première position bɛɛ b'a dɔn u bɛ minnu la donc u jagoyalen don ka jouer donc u jagoyalen don ka point ɲini i n'a fɔ Mali b'an ka point ɲini cogo min na kɛcogo t'a la équipe fila ninnu bɛɛ de bɛna point ɲini nin sen na donc a bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ jouer n'a ka système pour ka point ɲini cogo la donc dɔ b'a fɔ n ka jouer ni contre attaque walasa n ka se ka n ka point trois points ta donc N bɛ équipe dɔ in to a ka jouer n bɛ par exemple Comore b'a fɔ n bɛ Mali to ka jouer donc ni n ye contre attaque sɔrɔ u kunna donc n b'o don o fana bɛ se ka kɛ ni Mali ka entraîneur y'o système faamu donc o système bɛ se ka jouer contre la pour que ka but don k'u mako sa cogo ni Mali mana se k'u ti donc Mali bɛ kɛ 8 points ye donc an bɛ gɛrɛ u la kosɛbɛ donc olu bɛ to 9 points na donc o b'a yira k'a fɔ point kelen dɔrɔn de bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ donc ni n'an y'an ka match sabanan kan ne bolo min bɛna kɛ différence ye donc n bɛna kuma o de kan video la fin na a ye video lamɛn fo ka s'a dan na parce que n bɛna kuma exploit individuel eh, de kan ne bolo donc o de bɛ se ka Mali sauver ni nin match in na donc o bɛ se ka Mali sauver cogo min na donc an bɛna olu de walawala ye n'an mana don individuellement kɔnɔna la an b'a daminɛ u ka capitaine na n'o ye Yves Bissouma bɛɛ Tom depuis Tom nana bɛɛ y'a ka changement kɛcogo ye donc an bɛ se k'a fɔ match an ka éliminatoire coupe d'Afrique minnu tɛmɛna an bɛ se k'a fɔ Yves Bissouma kɛra ye donc a jouera match ninnu bɛɛ la ka tɛmɛ donc a y'a jɔyɔrɔ fa match saba ninnu bɛɛ lajɛlen na donc n t'a dɔn fo joueur bɛɛ n'a ka entraîneur de don bon n t'a dɔn fɛn min de don mais bɛɛ kɔni b'a dɔn Yves Bissouma a jɔyɔrɔ fara o ni match ninnu ni éliminatoire coupe d'Afrique minnu tɛmɛna donc a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ donc bi an bɛ se k'an jigi da a kan fana pour que a bɛ se ka match résultat yɛlɛma cogo min na ka sababu kɛ mɔgɔ ninnu bɛna jouer de individuel et défensivement

match na an bɛ se k'an jigi d'a kan fana donc ko individuellement donc ko a bɛ se ka match résultat a bɛ se ka maliyɛnw jigi sigi nin match in na ka sabu joueur sabanan donc n'o ye Nɛnɛ donc n'ale bɔra ka triplé kɛ match laban min tɛmɛna donc fɛn min ye contre Eswatini donc aw ka information pour que k'aw informer donc Eswatini U sera contre Cameroun kunun donc u ye match nul kɛ contre Cameroun donc mɔgɔ caman b'a fɔ ni Mali mana gagner dɔrɔn dɔw b'a jira k'a fɔ ko équipe den de don donc alors que kunun u ye ka match nul kɛ contre Cameroun Cameroun mun ni Abubakar donc ani eh, Besam Boni u ka joueur dafalen bɛɛ tun bɛ yen mais quand même donc o b'a jira k'a fɔ ko Ee n t'a dɔn fo maliyɛnw tigɛlen don ka équipe nationale na wa bon tɛ fɛn fɛn entre parenthèses o tun ye mais fɛn min ye Nene donc an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ nin entraîneur ka ordre la n y'a fɔ cogo min na a a bɛ se ka kɛ joueur bɛn n'a ka entraîneur ou bien mun don mais an bɛ se k'a fɔ nin entraîneur ka discours b'a kan ka Nene dɛmɛ kosɛbɛ déjà a y'a ka premier triplé kɛ contre fɛn min ye match laban min tɛmɛna donc o b'a jira k'a fɔ Eh, an bɛ se k'an jigi da kan donc k'a fɔ ko nin match na fana donc a bɛ se ka kabako lamaga a bɛ se ka an mako bɛ fɛn min na donc a bɛ se k'an dɛmɛ ko ko laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogo min na surtout n'an don compo la ne dalen bɛ compo min na o ye nin de Jigi Jara donc Mamadu Fofana ani Siku Ɲagate encore ani Sekumar Konate ani eh, Amadu Dante donc olu ye défenseurw ye fɛn min ye eh, Mamadu Fofana ka yɔrɔ in na donc n'a ye da i bɛ se k'Abulayi Jabi bila yen mais Siku Ɲagate kɔni donc ale bɛ kɛ ne ka axe kɔnɔna la jagoya de don donc normalement ale kan ka jouer nin axe axe kɔnɔna na walima Amadu Dante bɛɛ bɛ yɔrɔ min na donc i bɛ se ka Musa Jara bila yen donc fɛn min bɛ jouer eh, Alaves donc n'o ye Espagne kan fɛ yen donc n'a mana k'u fila fɛn fɛn donc ne bolo a fila bɛɛ ka ɲi donc nin match in na fila bɛɛ bɛ se ka nin match in gérer donc n'o mana bɔ an bɛ don milieu kɔnɔ milieu terrain na donc Mohamed Kamara Alu Dieng donc Yves Bissouma donc eh, fɛ i b'a kɛ i bɛ ninnu mɔgɔ saba jouer eh, milieu la donc Yves Bissouma donc ale bɛ jouer i n'a fɔ comme dix position cɛla la donc fɛn min ye attaquant na Kamaru Dunbiya donc Nene Dorgeles donc El Bilal Toure i b'ale bila neuf la donc ne kɔni dalen bɛ nin classement de la donc j'espère que nin classement bɛ se ka Mali dɛmɛ donc n'a mana k'a fɛn fɛn ye donc an bɛ dugawu kɛ an ka aigles ye an b'a fɔ Ala ka match nɔgɔya donc Ala k'a to u ka gagner match na